Bwanji tikambepo za nzibambo amene tikumuona pa screen pathupa eti? Ameneyuyu ndi zonena kutitu anagwililira mbuzi. Ok? Kugona ndi mbuzi. Dzina laketu Sandram Lyson nde amutcha njanu wa ku ndende chifukwa chani? Umenewo ndi mlandu. Zinakhala motani kuti mpakana iyeyo akafike pogwililira mbuzi? Kukagwililira mbuzi, chinyama? zina zinachita kukhala motani? Tifotokoze kunena kuti, mmene tanenera, Sandram Lyson ndi wa zaka 28 ndipo iyeyo anapezeka zonena kuti pa 26 May chaka chomwe chino mwezi watha omwewu, anthu anamupeza iyeyo atavula ndekuti zovala zake ndikumagwililira mbuzi. Ukutu nde kunali ku mudzi wina otchedwa Chamalala omwe umapezeka ndekuti cha ukouko ku Nkhotakota side ya kumeneko. Kumpeza, inu bwanji amwene, yayi, ayi, ayi, ayi, kutseka lisani, cha, ayi, simuli siliyasi, police. Munthu uja anapezeka kuti anatani? Anamangidwa ndithu mpakana kukafika ku polisi. Ku polisi nkhani sinachedwe yalowa mu court kuyendera mmene mujamu ndekutitu amene amaiweruzatu anali a First Grade Magistrate Kingsley Buleya ndipo ukutu kunali ku Nkhunga First Grade Magistrate Court ku khoti kumeneko lomwe lili ku Nkhotakota la Nkhunga kumene kujaku afunse inu vuto ndi chani? Iyayi, a ineyo, e ndine wolakwa, e komano ndi zoona pepani, e mundimvetsetse, kungoti mundipatse chabwino ngati chili chilango, chilango chocheperapo, chifukwa chonena kuti sizoti ku ku kunali nde kuti kuchita kufuna, sizoti ndinachita kukonza kuti ndipange zimenezi, kungoti ineyo ma feelings ndinkalephera kupanga control, Ndinali ndi zilakolako za mphamvu zonena kuti ndimalephela kuti ndizipange control, basi nde ndinangoganiza zoti ndingotani ndingogona ndi ndi chinyamachi chimene chinali pafupi nthawi imeneyoyo, sizoti chinali chani komano mundimvetsetse chani chani kachilangoko aah apapa mmene zililimu akulu inutu basi zikatele ndekuti inu wakundende Zaka zitatu mukaseweze ndende ndi hard labour ntchito yakalavula gagaso pati pamenepopo zaka zitatu ndithudi. Mkulu ameneyutu komwe amachokera iyeyo ndi zonena kutino ndi ku Salima mmenemotu ndekuti mmudzi mwa Nkhanje mdera la mfumu yaikulu Mwanza tikunenatu kuti ku Salima kumeneko. Zakhalatu motero ma guys. Izizi sikoyamba ndikukhulupilira kuti munamvapo. wagwiririra mbuzi wagwiririra chani wagwiririra kani nkhumba chani e, galuso hmm? imagine magayizi hmm? basi tu munthutu wabwinobwino kuganiza ndithu olo mene mukumuonera munthu ameneyi munthu wabwinobwino kuganiza ndithu bwinobwino basi nkukapanga chiganizo chake apa ndikangogona ndi mbuzi kulephela kuti kupanga control zilakolako zake eh zoopsatu kwambiri however tu ngati pali funso limene tikuyenera tizifunsa pano ndonena kuti walakwitsa chani iyeyo kodi no ku, basi no kugona ndi chinyama imeneyo ndi mistake mwina mukananena kuti mwina mwake wagwiririra munthu bwezi wagwiririra mwana mwina nanga chinyama u- u- pamenepo vuto ndi chani penepo hmm? chinyamacho kuti chinakadandaula kapena? whats the problem? pali vuto lina lake pamenepo? waphwanya malamulo pamenepo. makosana kumeneko ndikuphwanya malamulo. akuti ndi mulandu waukulu ndithutu umenewo malingana ndi malamulo a dziko lino, malawi penal code, ndipotu apa ndi penal code section 153. Subsection B imakamba zonena kuti any person who has carnal knowledge of an animal is guilty of felony, eya, penalty yake if convicted the offender faces a maximum sentence of 14 years imprisonment, ey, he, akunenatu choncho, akutitu. Kungoyerekeza kupanga nde kuti no zadama iweyo ndi chinyama choti chimasungidwa pakhomo kaya nchakutchire ee zimenezozo zimatchedwa kuti no unnatural offences milandu yomwe no ndiyotsutsana ndi chilengedwe yoti ukamayiwona yo yo yoti ii mmachita kusodabwa kuti ii izi zoona zachitika moteromo? nchifukwa chake tinakamba zoti mm zoopsatu eya nkhani yake ndimeneyo ndakuti izizi zimatha kumapeza kuti am- apanga prosecute as a felony ndi mlandu ndithu umenewuwu eh ndipo akuti ukhoza kukagwira no mm, akuti jeletu ndende imeneyo kwa zaka 14 maximum eh eh, ukhoza kufika ndithu zaka 14 munthu ndeno ukangoyerekeza kupanga zimenezi akutchaja ndi mlandu umenewo kugona ndekuti ndi chinyama kuphwanya malamulo kumeneko kuzachoka pameneponso akhoza kuzaonjezeraponso ndekuti chapter 66 ndekuti no uh, section 1 ndekuti imeneyo imakambano zonena kuti yazinyamatu imeneyo zikuyenera zizitetezedwa ndekungoyerekeza zogona ndi zinyama zasintata ndekuti amachikakamiza zikuti mwina achivulaza pameneponso mlandu winasotu umenewo hey, ma guys At the end of the day adawaphwanya malamulo mmene zimayenera kukhalira ndekuti amangidwa and atchajidwa wakundende. Chifukwa kungokambapo chonchi apa apart from kunena kuti no kodi akuti mwina mmodzi avulaza chinyamacho iyayi zimenezozo sizoti zosutsana kwambiri ndi chilengedwe ine ndikufuna kungoyikapo maganizo anga kunena kuti no imagine agone ndi mbuzi imeneyo akayigona mbuzi ija eh? then apezeke zonena kuti no itengedwe ikaphikidwe ika, ikaphedwe ikagulitsidwe pamsika anthu azikadya zimenezo imagine that eh? can you imagine that kind of situation and azikuuza zoti mbuzi yomwe munadya ija ndi yonena kuti awakutiakuti anagona nayo isanapite kukaphedwa anagona nayo how will you feel mm? Ku, ndi kuti to avoid zinthu ngati zimenezozo kuti pakhale sanity ndithu pakhale ndithu zinthu kumayenda mwa dongosolo lake ma guys awawa akuyenera azimangidwa and these are beasts ma guys awawa ndi zilombo si anthu yayi magulu a anyamata amene apanga zimenezi uyu ndi zilombo zoopsa kwambiri chifukwa ngati akupanga ndi chinyama what about mwana msungwana kapena mzimayi ndi gulu lija limapezeka kuti likutani likugwiririra tiana ting'onoting'ono magulu ake amakhala ngati amenewawa control ukandiuze zonena kuti control hey, ndinali ndi ndinali ndi zilakolako ndimalephera kudzipanga control iwe ndi- z- amafuna zina mtundu wa fodya doesn't make sense guys we have been given free will mwayiona eh? tinapatsidwano free will a- ndekuti kachida ka kamene tinapatsidwa konena kuti tizitha kumakwanisa kuganiza bwinobwino kupanga ndekuti ziganizo bwinobwino kupanga zisankho bwinobwino posatengera mmene tikumvera koma ndikumakhala pansi kuti ndikumva choncho choncho choncho choncho choncho komano choyo ndipange ndipanga chakuti kapena mm, no ndikumva chonchi sindipanga chakuti self control wina aliyense anapatsidwa zimenezozo umachita kutsegula gate lija wekha kunena kuti no ma gate awa akhwefu a, a, atseguke basi akhwefuke ndiye kuti pasakhale control ina iliyonse kukanika kudzimanga wekha umachita kupanga zimenezo komano human beings God has given us a gift of free will to choose doing good anatipatsa mphatso imene iyi yoti tizitha kumatha kusankha kuti pamene tikusankha chonchono tizitha kumasankha zinthu zabwino choosing what is good osati kusankha zinthu zoipa ngati zimene anapangawa nde asanene kuti control control control and by the way etu iyeyutu ndizonena kuti no iyeyu wakapanga ndekuti kuchinyama koma tili nawo amuna ochuluka kwambiri not kunena amuna okha ngakhalenso azimayi control imavuta makamaka ikafika kumbali imeneyi mm? Control imavuta mthupimu mpakana kumafika point yonena kuti ena awa akagona aka, akagwiririra ana, ena akagona ndekuti ndi ah, ch- basi kwina kupanga zachisawawa basi kutero kuma hule zinthu ngati zimenezozo guys control is very very important anthu enatu anapezeka zonena kuti miyoyo yawo inaonongeka chifukwa chongosowa ka control kamene koko Koma nde kuti no kuwonongatu miyo, moyo wonse, china chilichonse kuwonongeka. Ena ali mundende, ena anamwalira kumene, mabanja kusokonekera, ana kuvutika chifukwa cha zimenezo. Control. Chimene nabwesera nkhaniyi ndi chonena kuti no. Let's learn to control ourselves. Posatengera kuti ndikumva bwanji, tithe ndithu kumapanga kumazipanga control. Inu, kulitu akazi ambirimbiri kunjako kusowa mabanja, iwe osakapeza mkazi bwanji? Vuto ndi chani? Eh? Zibambo amene angale angalephere kupeza mkazi? Kapezeni mkazi. Basi mukwatire, kupewa zinthu ngati zimenezizi. Eh? Osatitu basi yakaliyakali basi mmakhola nde kuti mwapanga zimenezi. Alipo enatu amene akupanga koma samagwidwatu koma amapanga ziti? Zimenezizi. And nyama tikunenazi zimapitadi mmisikamo nkukagulitsidwa kumene kuja anthu ndikumakazidya. Guys let's have ndekuti ka humanity kazikhalamo ka umunthu mwa ifeyo kamene koko.

Koma nde kuti china chilichonse chimene chikangobwera basi tiye nachoni uchilondoloza eh, ndamva chonse basi nditsatira iyayi control ndiyofunika kwambiri so let's learn to control ourselves eh, ma desires athuwa tikati tiyatsatire bwinobwino zima feelings zathuzi zingakatiponyensotu kuchiphompho zomwe nde kuti zidzakhala zochititsa manyazi family yanu anzanu ngakhalenso iwe mwini wakenso kukuchititsa manyazi akuti